unu gbuo okpom n'ime ọfịa unu apụta n'ilo bido na-ajụ kedu onye na-egbu ndị du ntụfu du nchọ amarọ m ugboro one ife ga-eme anyị anyị ewee mụrụ anya ka azụ mara anya elere ele ya na anya egwuru egwu ụdị ife a nya nwa mekwa na mgbe gara aga otu onye nọkatara si anyị na o jeje fụ ọhamadike ndị igbo jee rụọla onwe ya picture tụsaa ya n'efere mba ụwa dị iche iche o rukwana na nke ikpeazụ a kwa onye nke ekunikwana si anyị na o jeje fụ ọhamadike ndị igbo lụkwara anyị picture sendịara anyị ndị uche ha adụghị ndị ada eji ile fa agụ eze fa ọnụ ruo fa ebelieve na ọ nya wụ ife nwanne m ugboro ole ka ife ga-eme anyị anyị ewee mụrụ anya ugboro ole ka ife ga-eme anyị anyị ewee tie si onye na-eme anyị ife emezina anyị ife a ọ na o dogo anya na a lụrụ picture alụ nwanne m ka anyị mụrụkwanụ anya ka azụ na ọ bụrọkwa mgbe onye nọrọ ebe ọ nọ ọ nọrọ ebe afụ tụọ anyị mgbada tụọ anyị ọrụ o ruo ole mgbe ka fa ga-eteta n'ụla mee the needful kwụsị ịdị eji ụmụ mmadụ egwu egwu ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na a ga-alapụ ife kwesịrị ime mebe ife ọzọ ị na-alụrụ anyị picture na ị ga-aga fụ ya n'ụlọ mkpọrọ kedu ife anyị ji ya eme ọ nya nwa bụ ife anyị nidiri kịta ife anyị nidiri kịta a wụ ụnụ marakwa etu ahụ unu si jikọ aka wee tukpuo ya ebe ahụ sikwanụ etu ahụ jikọkwa aka kpọpụtakwala anyị nya na ọ nya wụ ife anyị na-ekwu na ọ bụrọ ije rụọrọ anyị picture na-asị anyị i jeje fụ ya o nwere ife anyị ji ya eme eji eme gịnị eji esi ofe ka ya eji kedu ife anyị ji ya eme kedụzị value ọ ga-adị n'ebe anyị nọ ka m na-ajụ ụnụ nwanne ị fụrụ na nke ikpeazụ a onye ọbụla gbarụkwa ọgwụ ya ṅụọ na nke ikpeazụ a ị mara na ị ga-eme ife ahụ ndị mmadụ tụrụ anya n'aka nwanne were nwayọọ kwanyere onwe gị ugwu ebe ị nọ anyị enidirọzi onye ga-akpara maịkị si anyị nke a ji mee nke a mee nke a mekwa nke ọzọ n'isi ọhamadike ndị igbo anyị enidirọkwa na onye ga-apụta jee see picture si anyị o jekwa eje fụ ya nke anyị nwanụ ji mee nke nwanụ anyị enidirọ ya ife anyị nidiri na-awụ ụnụ marakwa etu ahụ unu si tukpukwa ya ebe ahụ sikwanụ etu ahụ gbakọkwa aka tụpụtakwa ya n'iro tụpụtakwala anyị nya ọ bụcha na ahụ ife anyị nidiri ihu ife ụnụ wụ ndị soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jebe akwa ozu ọ ife ụnụ wụ onye ọbụla gbarụkwa ọgwụ ya ṅụọ nya onye mara ebe ọ sara arụ ya jekwa jee chiri akwa ya o ị mara na ị ya-eme the needful nwanne dee ya ode emekwa ide awade maka kịtịkpa pụrụ lachaa gị anya